Is mise Seán Feathala, an múinteoir i bhfeighil sa scoil. Táimid ar an bhfód le cúig bhliain anuas. Is dócha tá Kinia tar éis tionchar ollmhór is dócha a imirt ar chúrsaí teicneolaíochta sa scoil agus is dócha bíonn na scoláirí ag caint faoi agus bíonn siad sásta páirt a ghlacadh ins na gníomhaíochtaí atá ar bhun sa scoil. Bhuel, is dócha, ó thaobh na Gaeilge de, tugann sé deis dóibh, is dócha, labhairt le scoláirí eile timpeall na tíre atá ag glacadh páirt i rudaí cosúil leis sin agus is deis cainte dóibh chomh maith, as Gaeilge, le scoláirí ó scoileanna eile chomh maith. Agus ó thaobh na teicneolaíochta de, is dócha, bíonn saghas feasacht acu ar chúrsaí teicneolaíochta atá saghas ag athrú an t-am ar fad. Is mise Stiofán Ó Súilleabháin. Tá mé ag múineadh anseo i gColáiste Thraolaigh Mhic Shuibhne ar feadh deich mbliain anuas agus b'fhéidir cúig bhliain seo caite fuair mé glaoch ón leaspríomhoide faoi chúrsa a bhí ar siúl in san Republic of Works i gCorcaí trí mheán na Gaeilge agus dúirt sé ar féidir leat dul ann. Chuaigh mé ann, rinne mé, ní raibh, eolas ar bith agam faoi Camara Ireland ag an am. Chuaigh mé ann agus bhain mé an-sult as an chúrsa a bhí ann. Taobh amuigh den Tech Féile anois, táimid ag déanamh stem le cailíní, le mná san stem, ceapaim gur sin an ainm air, agus táimid ag úsáid an microbit agus an códáil agus táimid ag úsáid na scileanna agus na trealamh a fuaireamar ó Kinia chun é a chur i bhfeidhm. cur ar siúl sa scoil so agus you know tá sin an-tábhachtach dos na na cailíní mar is féidir leo cúpla pointí breise a fháil don don Ardteist leis sin. Anois táimid a' bogadh ar aghaidh go go dtí an an chéad chomórtas eile agus an chéad tionscadal eile agus tá cúpla daltaí agam, tá siad ag déanamh an H2 G2 cars, na hydrogen cars liomsa ag am lóin agus tá siad ag déanamh é níl níl níl lads seo é an carr agus eh. ar féidir leo é a dhéanamh so gan aon treoir freisin agus tá siad ag déanamh é gan fadhb agus sin you know rud dos na daltaí chun a scileanna féin agus a eolas féin a feabhsú agus leis sin freisin táimid ag déanamh tionscadal amháin eile leis na gaothráin so tuirbín gaoithe táimid ag déanamh tá na daltaí ag déanamh é sin anois.
Tá cúig leathanach san aip seo. Cuir aon focal isteach sa bhosca seo agus tagann an rím amach sa bhosca eile. Chruthaigh muid an aip mar déanaimid rapáil agus ní raibh aon aip ar fáil as Gaeilge. Rinneamar an aip darb ainm Rime chun an bhearna seo a líonadh.
Is mise Tony Doherty, tá mé cúig déag, tá mé i mo chónaí i gCnoc an Éanaigh. Is mise Jake Sweeney, tá mé sé déag, is mise cónaí i Knockneeny.
D'úsáideamar adhmad, rudaí ón teach agus cathaoir ón oifig. So, fuaireamar an, an scoil ar hiomlán, an-taithí agus an-sult as an comórtas agus an trealamh agus gach rud atá curtha i bhfeidhm ag Kinia anseo sa scoil agus you know tá an bhuamar go leor rudaí leis sa ins na comórtais agus you know tugann sé an-fhéinmhuinín do na daltaí agus don an scoil ar hiomlán agus leis an ár Gaelscoil óga freisin. Tugann sé an-fhéinmhuinín dúinn agus dos na daltaí agus don an Ghaeilge freisin ins an scoil. Fan go bhfeicfidh muid cad é mar gur éirigh leis an scoil ar aghaidh ag Tech Féile sa Foundry i Google lena gcuid iarratais sna Gradaim Chruthaitheacha.